Igbo bụ Igbo Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo nna ga ebute oche ka ịbịa m nso ihe m chọrọ ka anyị kpaa this ụtụtụ a bụ Igbo traditional medicine to Orthodox ịmago over time ka m bịa na-eme ihe ndị a analyze cos ana m achọpụta dị ụdị ka em, manipulation emere anyị nwa bụ ndị Igbo mkpatara anyị ji wee just nnọọ shi na culture anyị pụọ completely now anyị wụzi mm, agbụrụ na-enwezighị mbido anyị enwezighị foundation and ị bịa lekwa anya omume ndị Igbo ugbu a anyị na anyị na-efloat up and down we are just uh, floating um, anyị anyị awụtịghị anụ elu ka anyị ji awụla anụ ala enwetịghị ebe anyị kwụ akwụ dịka ndị Igbo ihe anyị ma ihe ndị Igbo nọzi na ya ugbu a na anyị na-emezi ka robots anyị na-eme ka robots robots only created for making money robots wụ and ọ ya ka eji amaji anyị and um, a na-eto anyị na ịkpata ego na amamihe ịkpata ego anyị si anyị si n'ụdị otuto ahụ na-akpafe ndị na-etokwa anyị na anyị na-akpata ego ha na-akpatakwa ego nke ha ọ kwa na ha anaghị agba mbọ na-eburukwa ego politics so wee na-eto anyị enwere ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo na ndị Igbo na ndị ofe mmanụ n'otu a ha dị opposite both in culture and in, in otherwise religion ihe ọbụla ị na-eme onye ala na-eto em ihe ọ bụla ị na-eme onye ala na-eto na-asị gị na ị na hei na ị na-agba mbọ lere onwe gị anya ị na-ezuzu ezuzu I'm telling you lere onwe gị anya ọ dị ka ị na-ezuzu ezuzu na ịmara ife onye ọbụla bụ onye Igbo gị na-eme ihe um ọ na-asị gị ei nna ọ na-ana agbalịka ịma ihe mana ihe ahụ ị na-eme ha sị gị na ịma ihe ha anaghị eme ịmaghị ihe ihe ị na-eme dị mma gosiri amamihe onye ala agaghị agwa gị ọ ga na-econdemn ya so that ị ga-adrop that thing ha were ya and ọ ihe ha mere anyị ee ndị igbo na-agba mbọ na-arụ ụlọ ebe ndị ọzọ ndị igbo na-ama ha na-ama ejetwa na nke na-arụ ụlọ na nke ị nụọla ka onye ala pụta gwa gwa gị sị gị na asụsụ nọ na-anwụ anwụ o otu nso apụkwa n'ụlọ gịnị ga-eme ụlọ na ọ ga-agwa gị nke ahụ ya wụcha ụdị manipulation a na-amanipulate ndị Igbo otu a ka echikwa manipulate anyị in terms of our religion in terms of our culture and our way of life too i lee anya ugbu a na-enwe ihe ndị Igbo na-aproduce nwu nwa ihe anyị na-enye anyị ịkwụ ọhịa si mmeshọwa few people na-aproduce ụgwọ ihe ha na-eri enweghị ihe anyị dị mma ihe anyị dị mma ya weda na-akparị n'ụwa niile na-akpọsa ha na-ere and future anyị na-ahangzi our future is hanging due to um, otu ahụ anyị chi na-awụgharị n'ụwa niile na-akpara uwe ego ee na Lagos ọ wụ na-ahụ n'ihe ha na-eme ndị Lagos decide na ha ga-edestroy business ndị Igbo in one day ọ wụ na anyị akpakọghị onwe anyị ọnụ ụta anyị na-akpakọkwa ha onwe anyị ọnụ let ma anyị nwere ka ndị Igbo ji anyị bịa kpakọọ onwe anyị ọnụ nwee ike iput some resistance ha ga-eme ha na nke ha jikwa nna ahara asa nke ha na-ahara azikwa anyị n'ugwu Hausa too to show you na ihe ahụ ihe anyị mega awụda amamihe a gwa gị na a ga-anasị ndị ndị na-asị na ị ma ihe na-agwazi na e nwere ike ịnasị property so na ije mara ihe so which one kịta na ka a na-agwazi anyị na we actually stupid ezigbo omume anyị niile ha na-akọ ndị ma anyị na anyị amaghị ihe anyị dropụọ na-ewekọ nke ha na-adịghị mma ya ka ha jizi nwayọọ na-atụtụrụ wee na-ebi udo onwe ha mana ihe m chọrọ ka anyị kpaa n'ụtụtụ a wụ maka our traditional medicine na orthodox medicine orthodox medicine ọ ka our traditional medicine awork true true ka ọ wụkwa the same brainwashing e nyere anyị before m na-aga further m ga-ekwu another thing about our religion mgbe m bịara gụọ Bible ọfụma mgbe m bịara gaa SOD gaa mee School of Disciple na Redeem ka m bịa chọpụta na 95% of omenala Igbo nọ na Bible but almost 95 percent of our tradi our church doctrines anọghị na Bible so ya wụkwa the same manipulation ahụ na our culture itself wụ nke wụ religion wụ nke dị mma mana culture e ji wee build anyị the churches eh, the doctrines dogma and doctrines A- anọdụ na Bible go and check wepụga feeling wepụga chọọchị anyị ndị katọlik gaa checkenụ dogma unu checkenụ baịbụl gụọ ya ọfụma hụ na enweghị nọ na ihe nọ na dogma unu ha anọdụ na baịbụl so ị na-aga Redeem na-aga Winners na-aga chọọchị dị iche iche gaa checkie their doctrine true true ha prepare ha ji arun chọọchị a. ọ nọghị na baịbụl mana 95% of ihe ndị igbo na-apractice dịka omenala anyị nọ na baịbụl ya wụkwa the same manipulation now our medicine traditional medicine kedu ka o sidị aga traditional medicine wụ ndị na-awụ traditional medicine men a spiritual people and that spirit wụ chineke nyere ha ya nye ha anya ha ga-eji na-edesign ahịhịa eji agwọ ọgwụ ọ wụdụ ordinary an ordinary man cannot just design si na ahịhịa na no enwere ndị chukwu nyere onyinye ịgwọ ọrịa dị iche iche which is original and authentic than na mmadụ gara na na hospital na na school a na-akụziere gị ya akụziere gị amụọ ya amụọ which is you cannot be certain you are not even sure so mana e buru their traditional eh, orthodox were media enwego propaganda i buy into it gịnị ka i buy into a kpọ mmanụ ga ụlọ ọgwụ mmanụ dị awa ha akpọ ego ụlọ ọgwụ ọ nwụọ ndị igbo na-aṅara ajala gị kwakwa ego ụlọ ọgwụ atụnye eh, aka wụọ ngwa na akpọnye gị ụlọ ọgwụ because ndị igbo perceive na their orthodox ha buru bịa is better than ours as if ọ chineke na-agwọ himself mana mmanụ na-arịa ahụ ugbu a na-asị na ọ bịa na nke onye dibia na-enye ya na ọ dibia na ọ ṅụ traditional medicine abawa ya mba why ị gadị ụlọ ọgwụ mana onye nwụọ n'ụlọ ọgwụ anadị ekwuri why ka o ji nwụọ n'ụlọ ọgwụ this is how stupid how much we were manipulated in terms of our tradition God given onye ọbụla ga-awụ onye dibịa watch ya na e nwere ihe ọ na-asọ ihe ọbụla ga-estain ya that spirit Chineke nyere ya o ji ahụ ụzọ na-edesign ee eh, medicines na-ewepụta ahịhịa dị iche iche eji agwọ ọgwụ eji agwọ ọrịa um, wụ natural and eh, Bible mekwara ka anyị mata na ọnwụ na ndụ wụ Chukwu ka ọ nọ n'aka so onye dibịa nwere ike nye ọ wụ na time onye ahụ eruole onye ahụ agawa the same thing ka ọ wụkwa n'ụlọ ọgwụ mana even though na my findings because ihe m na-eme wụ ana m aga na-edig na-eme research na-aghọta ihe before m were ya na-ekwu okwu my findings gosiri na 50 percent of deaths n'ụlọ ọgwụ wụ carelessness of eh, eh, caregivers medical personnel doctors nurses carelessness ha at least ahụna m mmadụ ole nwụrụ this year nwụrụ out of carelessness ndị doctor hụkwa ndị gaara anwụ ọnwụ na-akpụpụ ha n'aka ndị doctor ahụna m ọtụtụ ọrịa our local medicine can cure nke ndị bekee na-achọpụtabedo their cure na-anwụ anwụ ọnwụchala most of them like ihe dịka before before anaghị ehu eze maka ihe na-emebi eze arị ndị igbo anadị ehu eze enwere ọgwụ a na-eme atọ arị ahụ rịpụta gị dị free emere ya mere m ya mgbe eze bịa ana m efola eze atọ mana anyị nwere onye na-eme ya nga onye ahụ tọọ m ọgwụ arị si m n'ọnụ pụta ruru ruru ruru 20 ma ndị bụ akwa ma ndị mere ihe so onye ahụ asịkwa m na m bịarịa in 3 months time na in case na ọnwụ na enwe na akwa arị ndị ahụ yiri na akwa ahụ ga-elitekwe ọ bụ ya iwekwe so m gakwa atọ ya wepụtakwa ụmụ kịrịkịrị nje again since ahụ nwa m ihe wụ ọrịa eze and eze ụfụ m ahụ kwụsị ozugbo ozugbo traditional medicine na-arụ ọrụ instantly because ihe eji agwọ ya dị natural ahịhịa na a na-ekwu okwu orthodox medicine ya dịka na-esi n'eluigwe eweta ọgwụ nke ha no ọkwa ahịhịa ndị a na ka ha na-akara manufacture ya aga through process nwee dị chemicalized nke nwụ na most of orthodox medicines anyị na-aṅụ na-ebu kemikal ọgwụ ọṅụ one ya ọ na-enwe effect ya ka ndị doctor na-eji enye advice i nwee ezigbote doctor ma ọ wụ ezigbote library technician wụ ezigbo mmadụ ọ ga-agwa na all these antibiotics na ngị menata ngị take more precaution to take care of yourself than ịṅụ ọgwụ maka na a na-enwe after effect so most of these kidney problems heart problem ị na-ahụ na-adịbughị mbụ through side effect of antibiotics aṅụrụ aṅụ mana ya ma ha aga agwa gị nke ahụ maka ekwu na anyị ga-achọwazie traditional na-anaghị enwe any effect enweda ahịhịa ị ga-aga gotu ugbu a now except ma ọwụ ndị dị nwa content acid ndị dị acidic enwe oshishi dị acidic dịkwa poisonous nwere alkaline nwo before gị itige n'ihe ị ga-eri a ga-enwe certain eh, quantity and then ọ ga-aga through process of which ọkwa ndị a Chineke nyere anya na-ahụ ụzọ wụ ndị ma ya process you know so even di m agakwala me and my brother gara efu eze mgbe m pere mpe enwe mgbe m merụrụ ahụ so ahụ ahụ m merụrụ ya kpọọ n'ike abụ na-erukoshi m ụkwụ ọkpụkpụ agbapụta ọrụ ugbua na either na ụkwụ ka a ga-ebe m you understand mana e nwere nwoke a ndị ma ji egbe anyị gaa n'ụlọ ya ya baa n'ime ọhịa weta mgbọrọgwụ kọsansia ya tige n'ihe akwụkwọ tii m ya n'ụkwụ ihe ahụ eshota ahụ mee mịpụtacha abụ niile ahụ till today m na nọ nga ugbua na ndị ọcha enwede ụdị ahụbe m onye ụdị ihe ahụ na-aga n'ụlọ ọgwụ ti ya ọgwụ nga ahụ these are powerful eh, eh, ụzọ anya chineke nyere ndị mmadụ ha ji na-ahụ ụzọ ịnụ were wepụtachara anyị ewere propaganda ndị ọcha were chụlachara ya and ihe a na-eme chineke bịa n'obodo nye ya mmadụ ọ bazie this spirit ọ na-apass through generations ngwa na-ewetala skuul ụfọdụ ndị dibịa mgbe ahụ mee ha asị ka ụmụ ha gaa gụzie na bekee ha sendị ụmụ ha ha aga yunivesiti ha tụfuo onyinye chineke nyere that family ngozi chineke nyere that family so most of our traditional medicine e developụrụ na gboo adịgo destroyed anyị na-efloatzi we depend on other people so o ruole mgbe um, o ruole mgbe ndị igbo ga-elite Gawa back. Tracewa back these things. Because this our generation witnesstụrụ ya nụ na ndị bu anyị ụzọ ndị nọ ụmụ ihe 70 80 a anyị nwere ike ịka tracetanwu ụmụ ihe ndị onye ọbụla gaa n'obodo eme echiche ndị dị otu a dekọcha ihe edekọcha maka rate anyị ji na-anwụ ịhụ onye nọ 70 years onye igbo ya ya- ihu ife ọ ka bụrụ mbụrụ ya dị ka ọ kaala ị hụ onye ofe mmanụ gaa cheke ndị ofe mmanụ ndị niile na-aktụ fim kara nka ndị ofe mmanụ Ajibola and the rest of them 98 100 ha gbasi ike leenụ Wole Soyinka lee ọbasanjọ unu che na ọgwụ bekee nke ewu ha na-aka ha na-esi ike ọ wụ the traditional medicine because all these antibiotics a na-aṅụ na-eririsi ahụ ọ na-eme anyị age easily enwe ihe m ga-egosi unu ee eh, my tenant nwa ya gbajiri aka ngwa bịa nwa m bịa nwa ya gbajiri aka lee aka nwa a gbajiri aka ebe a na-agba ya aka na ọ wụ tradishọnal ka a na-agba ya aka enweburu onye na-agbabu ya mbụ eh, the aka mee ka ọ na-ebendị akpọkọta ya kịta agbatawala ya mgbe anyị na-eto ndị a niile nọcha onye gị ịgba ọkpụkpọ ọkwụ na ahụ na hmm. ka anyị jisienụ ike preserve ọ wụ dịka ndị a ka na-arụ ụdị ọrụ a mgbe ahụ anyị na-eto onye gị onye ga-agba ọkpụkpọ n'ụlọ maybe na the aka onye ahụ the accident damejiri onye ahụ aka too much ma ụkwụ too much agbakazie ya ọ ga-ekwe ha omeme even nke ha ha ga-agbata dị na-agbata kama ọ ga-arọ arọ hei ya na-ekwo nwaanyị akpọ dị gị ụlọ ọgwụ mana a na-akpọga ụlọ ọgwụ ele asị nwa mgbubi egbujie ya aka sị ngwa na ọ gaala ụlọ ọgwụ enweghị ihe a ga-emezi manip- ụdị etu esi manipulate anyị ụdị otu esi dis- destroy anyị n'ala Igbo anyị na-emezi ka ndị na-enweghị achịdo ndị na-enweghị sens so ya ka m ji bịa na-eti mkpu ya na na- na-ebido ndị Igbo aka na ọ ga-eruola mgbe anyị ga-ekili leba anya n'ihe influence western influence ndị awụsa mee ha adị ekwe ka western influence bata like eh, english eh, eh, western education ndị awụsa unu na-akpọ illiterate ka onye ọbụla agụ akwụkwọ that islamic school ha na-agụ ọ wụdụ school maka a na-agụ ya na arabic that is why enwedụ ofu onye awụsa ị ga-aghọgbuli because ọ dị more educated than you sef because ọ dị educated in his culture mara ihe in his culture mara nkie mana anyị adịghị educated in our culture we actually colonized through education so anyị ga-achọ means anyị ga-eji kpọlalụ onwe anyị ụlọ ka anyị nwee ike preserve jide ngwuru anyị jide igbo because a lot of ụmụ anyị na-azụ anyị na-anaghị azụ in our culture just ha hụ na ha wụ ndị igbo there is no cultural background there is no connection onye ga-enyere anyị aka so o ru ole mgbe anyị ga-elite kịta na politics ecolonizeọla anyị finally enwezi onye na-eche eche enwezi onye chọrọ ịgba mbọ onye ọbụla chọrọ ịbanye into politics enwezi onye hụ need ichekwawa igbo ya ka hope ụzọdịmma nwere ike ịka obi kpọrọ ndị iro kpọta because ọ chọrọ ịchị ọchịchị o nwezi any connection ego so igbo bụ igbo ya ka m ji agwa anyị n'ụtụtụ a ka anyị lite na onye ọbụla unu na-aga na ya anyị nwere good enough anyị nwere institutions dị iche iche outside politics anyị nwere ike ijikwa na-achịkwasị onwe anyị hazie obodo ọbụla la ga trace those family chineke wegara onyinye ịhụ ụzọ n'ihe gbasara idevelop medicine gaa chịkwanụ ha nke anyị ka mma onye ka gị hụ onye gbajiri aka ma ọ wụ ụkwụ akpọga ya na ebe a gbara ya ụkwụ traditionally ebee ya ụkwụ o nwere ike ya arụ arụ mana ụlọ ọgwụ ele ya sị ya a ga-egbupụ ya ụkwụ ahụ na so many people achọrọ ịmabi ụkwụ akpọ ha gaa na nke ndị traditional medicine ha agbata ya ị ga-anụ ụdị nke ahụ so onye gara na nke traditional medicine man ṅụọ ọgwụ nwụọ ọkwa the same thing onye gara ụlọ ọgwụ ṅụọ ọgwụ nwụọ for me ọ wụ na iji aka ichekwawa traditional medicine anyị maka ọ the same ahịhịa ahụ ha na-akpụtisie na mkpụrụ ọgwụ ka ndị be anyị na-akpatakpa na-aṅụ ya naturally of which ọ naghị enwe after effect igbo bụ igbo ka anyị mara na ihe na ndị ọcha eriela anyị mperi too much ndị yoruba na-achọzi icolonize anyị ndị awụsa na-achọ icolonize anyị ihe ewu ndị a sị na amamihe ruru ha ahụ ka anyị lọta n'ụlọ yirikwa efe amamihe ahụ eji mara anyị ma chedo ngwuru anyị ma chekwa igbo ndewo